forse, oggi più di ieri, la cartolina di un periodo dell'anno atteso da tutti i sardi, senza distinzione di provenienza. Istadi. Mesi de argiolas, basca e tempus afosu, de mengianu chitzi fintzas a scurigai, conca a soli, a bortas tocat abarrai, traballendi in foras esti fadiosu, in su sartu esti meda sa cosa de fai, Is messajus cun foràgiu e trigu sicau e is pastoris cun bestiàmini acorrau. Po custus pagu su tempus de pausai, ma s'istadi donat puru meda energia, siat in sa genti cojada che bagadius, chi si spassiant cumenti is pipius po sa festa manna in bona cumpangia. Austu e cabudannu, ballu sardu e movimentu, cun feminas e ominis totus impari. Onni unu dd'acabat sballau, ma cuntentu. Is piciocus ci bessint a gosai su mari chentza de nisciunu pentzamentu, alligrus e prexaus cun birras e campari. A pustis su beranu, fintzas s'istadi dd'aspettaus po totu s'annu. E, biu ca prima s'imprus de is sardus fiant messaius e pastoris, issus cumenti dda biviant custa stagioni? No sceti issus, s'istadi fortzis est sa stagioni prus bivia e prus sentida de sa genti sarda. Is diis funt longas e bascosas, prenas de traballu po totus, quindi messajus a totu dii in su sartu, conca a soli po arregolli su chi ant arau e seminau in s'atongiu, o pastoris cun bestiamini chi portant a pasci de unu logu a s'atru, o maistu de muru chi faint de totu po traballai a s'umbra. Però s'istadi, cumenti fiast nendi tui, est sempri stètia puru sa stagioni de alligria e de festas, immoi incapas de prus, ma prima puru. E cali est s'atmosfera me is biddas de sa Sardigna in custus mesis? E cumenti fiast nendi, tenis arrexoni, in efeti, in s'istadi est, me is biddas nostras torrant is emigraus, E impari a issus ònnia famìllia fait festa. E no si ndi scaresciaus de is festas chi ònnia bidda fait in arregodu de su Santu insoru, cun missas, professionis e ballus in is pratzas, cun sa traditzioni de sa mùsica sarda, sentida de totus, e pròpriu po custu sa genti si spassiat baddendi totus impari. E poi in s'istadi, mancai is piciocus is giovoneddus faint de totu po andai a mari, anca lompit genti de ònnia logu de su mundu, e ingui tenint modu de si spassiai in cumpangia. Ma torrendi a s'istadi, in terra nosta parit chi siat po is cosas chi apu apena nau sa istagioni prus fadiosa, de traballu, ma sa prus spassiosa puru in allegria po totus.

De festa in festa che cuaddu curridori. E tocat a nd'aprofitai puru de totu custas festas de s'istadi. Custu diciu est u pogheddu befianu. Bolit fai cumprendi ca su cuaddu andat de festa in festa po curri e mancai a binci calincunu premiu in biddas diferentis de sa Sardinnia. Ma s'omini chi andat tropu de festa in festa in dogna bidda. Chentza de si ndi perdi mancuna, 'olli nai ca lassat a perdi sa cosa de fai, de su traballu, e abarrat pagu in domu e in famìllia, po custu si narat ca est unu pogheddu mandroni. Ma ddu at ai puru callincunu chi no abarrat feti girendi me is festas, tocat a traballai puru, o no? E tenis arrexoni, poita in s'istadi capas est po meda genti sa stagioni ca si traballat de prus. U diciu chi poit andai beni po s'istadi poit essi cust'atru, mesi de axirollas, is pobiddas abarrant sollas. E ita sucedit in custu mesi de axirollas ca tocat a ddas lassai sollas custas pobiddas? In su mesi de axirollas est fortzis su mesi chi su messaju traballat de prus. Casi totu sa dì in su satu a messai su trigu e imballai forràgiu e fenu, acudendi su bestiàmini, eccu poita narat su diciu ca abarrant a tesu de sa famìllia e is pobiddas abarrant solas. Ma a scorigadroxiu giai torrant, dònniuna a domu sua po papai in cumpangia e po s'arriposai po de sa fatiga. Ma sa dì a pustis torrant a incarrerai, cumenti sa dì ainnantis. Ma est puru berus ca is pobiddas ddus aspetant prima de scorigai onnia dì, e no abarrant a solas a su noti, ma abarrant a solas feti a intri dì. E aici a su mancu si podiant pigai su friscu impari a merì pobiddu e pobidda. Eh, vistu ca m'as arregodau custu, nc'est u diciu chi narat pròpriu a propòsitu de friscu, su friscu de s'istadi ddu pigant is meris. Scummitu ca is meris no depint aspetai su merì a marolla po su friscu. Custu diciu ddu narant cun pagu prexeri totu is traballantis, chi funt conca a soli fadendi onni arratza de cosa, sunfrendi sa basca de s'istadi. E custu ballit po messajus, ballit po maistu de muru e totu cussus chi funt conca a soli traballendi. Eccu poita narant ca su friscu de s'istadi ddu pigant meris, poita issus no tenint abisongiu de traballai e s'arriparant in s'umbra e si gosant su friscu. E su pòpulu, po tirai innantis, ndi tocat a fai is traballus chi sballant de prus, e sunt prus cun sa conca suta de su sole. E intzandus custa istadi, candu pigais su friscu in capas cun sa pobidda cosa 'e 'osatrus, cun su piciocu, cun is fillus o Cun su babbu e sa mamma arregodai sì ca custa stagioni esti cummentzendi cun nosu cun A s'umbra de su nuraxi e ascutai is episodius nousu. S'abetaus ca si fait meda praxeri candu scireus ca s'ascutais. A s'intendi a lestru cun saludi. Deus bollat bona istadi a totus.